Ne ye mayimuna elɛni jara ye n bangena segu n fa ye hama jara ye o tun ye magistrat ye n ba ye bibiyani kulubali ye ne ka tɔgɔ fila sɔrɔli bɔra la ne tɔgɔ mayimuna dite elɛni mayimuna jara dite elɛni a ye mɔgɔ caman kɔnɔna fili n fankelen ye silamɛw ye n'o ye n fa yan fan ye n ba yan fan fɛ olu ye kerecɛnw ye nka ala ye ba min di dɔgɔya ba bɛ sa tuma min t'a dɔn ne ba don a tɛ san fila bɔ fara foto n y'a ye ɲɛna nka a bɛ ban tuma min ne t'a dɔn ne lamɔna n bɛnkɛ bolo n'o ye misiye sebasi ye segu bɛɛ b'a dɔn ekɔlikaramɔgɔba tun don lamɔna ale bolo ani mamuso ani bakɔrɔ olu de ne lamɔ N ye dɛfu sɔrɔ min kɛ o y'a sɔrɔ n fa bɛ san n fa tun ye san zuzi nana bɔ san san ni tominiya tun b'a bolo a bɔra ka taa guruma rarusi ne ye dɛfu sɔrɔ soixante quinze n nana bamakɔ yan o y'a sɔrɔ ye orienté dire ekɔlikaramɔgɔya fɛn na ne kɔni o tun man di n ye komi n tun bɛ sipɔri kɛ N tun bɛ basikɛti la fo n taara yɔrɔ jan basikɛti la n nana bamakɔ yan min kɛ n n taara joliba la joli hakili tɛ kɔ n taara avant que n ka taa joliba la minanba keyita ale de ye n dɛmɛ ka ina ɲini ko ina ka dɛmɛ san ka taa san ka de sɔrɔ n y'a ɲini ko ni ekɔli bɛ tubabukan dɔrɔn bɛ fɔ yɔrɔ min n ko faransɛ matière scientifique t'a la barisa n t'o dɔn dɔw ye ina fɔ n ye ɔ ala ka taa ka ko la groupe dramatique taara san ka to yen aa ne olu ye mɛn ne ko ala ko cɛn usumani so ni agibu da ni fanta berete ninnu n ko cɛn yɛrɛ la nin baara in ka di ne ne bɛ taa nin na o y'a sɔrɔ n yɛrɛ fana si tɛma dun ye an de n ko bɛna na ko ka di kɛ mɛ ɲɛ ninnu ye min kɛ n bala ka na tɛyatiri fan fɛ n nana ni minanba keyita ye ɲɔgɔn ye minanba ye n ka joliba ko bɛɛ ɲɛnabɔ ka na ina ko ɲɛnabɔ a y'a sɔrɔ serifi kante de tun bɛ yen ani mamadu somɛ kulubali olu de tun bɛ yen ne nacogo filɛ ina la mɛ ya kɛ sa ye fasojɔba la mali dara la olu de nana ni hakilina ɲuman ye k'a yira k'a fɔ n'i kɛra baaralaba ye n'i kɛra jamana maralaba ye walima i kɛra siniman turunelaba ye ko foyi t'a barika sinsin bolo ni hakilina ɲuman tɛ hakili ɲuman na jamana daraw la sini ɲɛsigi la jamana b'aw kɔɔ. n ye ina kɛ a ma gɛlɛya n ma tubabu dɔ tun bɛ ko armand dreyfus n ka baara cogoya diyara a ye a taabolo diyara a ye a ye n dege ko caman na kɛrɛnkɛrɛnyana musokɔrɔba ladege u sen bɛ ta cogo min u bɛ taama cogo min u bɛ kuma cogo min o de kosɔn musokɔrɔbaya n b'a kɛ hali n tɛ sɛgɛn ne ye musokɔrɔbaya kɛ ka n denmisɛnninma to ɔ sisan kɔni n kɛra musokɔrɔba yɛrɛ n t o la o kɔnɔna na groupe dramatique ye ye an ye gouverneurs de la rosée o de la groupe dramatique ye ne olu ko ko ala ko tiɲɛ ko olu mako bɛ ne la ko ne tila ne kana taa yɔrɔ si o dun tun y'a sɔrɔ n'i bɔra ina la groupe dramatique de b'a ka meilleurs choisi fɔlɔ a tɔ bɛ sɔrɔ ka dispersé ka taa dans les régions

ne ka décision ne kelen pe de bɛ ka décision kan ne ka bila groupe dramatique la o kɔnɔna na sa réalisateur caman fana ye n ye k'a daminɛ solomani sise o ka fiɲɛ an y'o turune o de kɛra ne ka siniman fɔlɔ fɔlɔ yɛrɛ ye fiɲɛ solomani sise ka fiɲɛ grève min bɛ min na n'an bɛ boli kulu sanfɛ an y'o turune o y'a sɔrɔ an b'a fɛ k'a dɔn siniman yɛrɛ ye min ye wari ko tun t'a la Nka ne ye mali wari kɛmɛ duuru de sɔrɔ n ka sara ye a san o bɔra yen ɔ sɛki umaru nana an ye sɛki umaru ka ɲamanton kɛ ɔ dɔɔnin farala wari kan ale ala ko tiɲɛ financement tun t'a bolo nka ala y'a kɛ mɔgɔ ye a nana financement sɔrɔ a m'a ka mɔgɔ si janfa parce que toujours travaillé avec dans tous ses films a kɛra ten ne tun bɛ groupe dramatique la mais ni sinimanbɔla min mako jɔra n na n bɛ taa yen Faamamuso ka kan ka bɛrɛ bɛrɛ de k'i ja ɛɛ faamamusoya tɛ diya ye wa o ɲɔgɔn daamu bɛ e bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ tun n b'a fɛ ka ko de kɛ min ma yamaruya muso tɔw ma i n'a fɔ ka taa bada la jumadonyaw fɛ o tuma i bɛ fɛ ka fiɲɛ bila ne ka fanga la wa i muso bɛrɛbɛrɛli n'a ladiyali o tɛ se k'i ka fanga lagosi kɔni i b'a dɔn cogo n tɛ don ko sugu la fanga jugu fɔlɔfɔlɔ tɛ foyi ye namara kɔ c'est en quatre-vingt-un j'ai décidé maintenant ka taa ORTM na o sɔrɔla ko dɔw fɛ n tɛ don bɛɛ la k'o fɔ o ye n yɛrɛ ka kɔnɔna ko ye N taara ORTM na a y'a sɔrɔ Hamala de tun ye directeur Sɛkina Jara n taara n k'a ma ko directeur ne b'a fɛ ka arajo la nka n b'a fɛ ka na kamera de kɛ a ko e e ko basa muso tɛ kamera la ko kamera ka di ne de ko bɛna na kamera kɛ a ko n'i y'a to ne ma i bɛ se kuma na taa arajo la n ko ni e ko ten n b'a kɛ ten ne ye n ka demande sɛbɛn o y'a sɔrɔ jajɛ de tun ye minisiri Jajɛ Daɲɔkɔ bɔn i b'a dɔn papiyew bɛ signer mɔgɔw t'a dɔn quand Jajɛ s'est rendu compte k'ale ne ka papiye signer sɔrɔ ne taara arajo la ka ban comme ça j'ai concilié les deux donc n bɛ tiyatiri kɛ sinon les trois n bɛ siniman kɛ n bɛ arajo kɛ n bɛ télévision kɛ k'o kɛra ten i bɔra ɲɔgɔn na i bɛ dumuni tobi n ka so kɔnɔ i b'i ka dumuni kɛ ka tila ka i yɛrɛ kɛ k'i muso kɔmi an ka so kɔnɔna na ka t'i bo kɛ n ka ɲɛgɛn la i b'a dɔn k'e tɛ malo Bamusa a kalo saba filɛ ne bɔra bɛ k'i ka luwanse sara n dun y'a f'i ɲɛna kabini bi tɛ e maa ma n'i ma ne ka so wari sara n b'i ju fumali ka kɛnɛ ma bataraden cɛw bamusa bɔn mali sinima taabolo kun ka ɲi nka an bɛ don min na ko bi mali sinima tiɲɛna mali sinima tiɲɛna ka da mun kan wari tɛ ka sɔrɔ finasi ye ye hali ni fini to a tɛ dibi ye porobi disiurusise bɛ yen porobi de finɛsi bɛ yen dɔnku n'i y'olu bɛ ta olu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn ka fɛn kelen kan a bɛ gɛlɛya n bɛ min fana yɛrɛ porosi an kaztɛri la olu de sendirisi ye u ye poroteri poroteriteri u yezteri ye u ye disibiteri ye a bɛɛ ka ca mɔgɔ kelen ma Même ka fɛn ninnu kɛ mɔgɔw choisir ka casting ninnu kɛ olu de bɛ o fana bɛɛ la dɔnku n'u ma a décentraliser a bɛ gɛlɛya n ye min fana ye sinima ko tɔ kɛra ɲɛda filɛ ye min bɛ se o min tɛ se o o tigi bɛ taa o de y'an ka sinima tiɲɛ parce que sinima dɔw bɛ yen Ala ko tiɲɛ parlons clairement a jeu man ɲi azo ma ɲi sɛsitasi zo tɛ kɛ e tun bɛ den dɔn a fɛ tile kɔ e tun bɛ den jo a fɛ tila parɔ ee an ka mɔgɔw bɛ min fɔ ani min b'u farikolo la kelen tɛ sini m' ni cɛtiri bɛ ye kelen ye a tɛ sunɔgɔ a tɛ mɔgɔ tɛ dɔrɔn' la n'i y'ale kɛ si ye i n'a fɔ ne ka mɛtiri de la k'a fɔ ɲɛna cogo bɛ se k'a fɔ hadrisa a ko théâtre tɛ kɛ si yetiri si ye mun ye n'i ye tulu ta k'a kɛ ji kan tulu tɛ jigin diɲɛ na a bɛ fogon de bon n'i b'i yɛrɛ de ko ye i yɛrɛ personnage min bɛ d'i ma i b' i yɛrɛ de ko ye mais n'i ma ko ye fo ka na texte réciter ka tɛmɛ ten o tɛ bamanankan o tɛ tubabukan na a tɛ jeu tɛ ɲɛ tiɲɛ il faut que u ka casting la il faut qu'ils choisissent somɔgɔya ko ka bɔ a la a ka hakɛ to sungurunya ko ka bɔ a la karisa cɛ ka ɲi o t'a la o t'a la sinima dɔ la mɔgɔ cɛ ɲuman bɛ ɲini mais mɔgɔ cɛ ɲuman min bɛ se ko la min bɛ se kuma na min bɛ kuma ni su don ɲɔgɔn na a y'olu ɲini dɔw bɛ nɔ fana aaa an tɛ taa karisa nɔfɛ ka wari ka ca kojugu wari caya tɛ e bɛ temps min garder mɔgɔ min b'a kɛ ka ɲɛ i bɛ temps min gagner i bɛ tile min gagner i bɛ kasɛti san bɔra bandi ko la i b'o min gagner ne hakili bɛɛ ye dɔ ye mɔgɔ min fana y'a si kɛ sinima théâtre ni fanga na o ni mɔgɔ minnu sin ka don a la ten u tɛ se ka kɛ kelen ye olu olu ka tuma tɛ se ka kɛ kelen ye o tête d'affichew bɛ yen an fɛ n'i y'a ta e tête d'affiche gansan n'i k'u ma u ka don i ka sinima na u kunkolo yɛrɛ dɔrɔn ye o ye wari ye dɛ hali n'u ma kuma an ka sinimatigiw k'a filɛ vraiment n m'a fɔ valeur tɛ mɔgɔ la dɛ valeur bɛ bɛɛ la mais minnu fana bɛ n'olu tête d'affiche ye u kana olu ni dugumamɔgɔw suma n buramuso de wa nin ye belebele y'i bolo k'a bɛ ko nin ma kolon kosɛbɛ h ni fɛn o fɛn tun ka minɛn na i b'a sɔrɔ tun ye bamusa ɲamɛkun' halala du jɔ n ko kɛnɛ filɛ nin ye fo yan fo frontière la i t'i ka du jɔ yen nɔ. wolomuso kɔrɔ bilalen o. Ah, ah, ah, i kana n neni fɔlɔ dɛ n kɔnɔ taa n ka taa kuma fɛ a kɛ i denw kosɔn den ninnu kosɔn. ɛɛ n buramuso i m'a ye wa ɛɛ ne ye bamusa fa de ye a ba ba hɛrɛ o de ye ciyɛn bila ne ka sɔrɔ k'a ta. i m'a ye sa i bolo da i dusu kan i kana sute dɛ suteli man ɲi koyi n'i sera i buranna na san o san i b'a dɔn tigitigi k'a fɔ ko suteli ye ko cɛjuguba ye sinima ni théâtre walayi bɔkari nin fila bɛɛ ka di ne ye c'est ma vie théâtre ka di ne ye sinima ka di ne ye ne yɛrɛ filɛ ne bɛ plateau yɛrɛ kan la seule chose qui m'ennuie fɛn min bɛ ne sɛgɛn Hélène taa plateau kan i bɛ jouer bi ne ka taa ka sigi fo ka taa tila ko taa so e ma se yɛlɛma se ka kɛ i b'a fɔ ne ma o de bɛ ne tɔɔrɔ ne n'i ko ne ma kabi sɔgɔma ko la nɛgɛso kan fo wula n b'a k'i ye wa n'i ko n ka segin a kan cogo cogo n bɛ segin a kan cogo la ça ne me fâche pas basa ɲuman de ka di an bɛɛ waatibi a fila bɛɛ de ka di ne i ka ma kolon Adama Drabo ka Taafe Fanga de n sɛgɛnna basa an ye ale tourner Sanga bɛɛ b'a dɔn Sanga ye min ye hali Sanga su don yɔrɔ bɛ sanfɛ an bɛ na an bɛ yɛlɛ an bɛ jigin Umu Bɛrɛtɛ ne seere ye Bɛrɛtɛ de tun bɛ ne ne yɛrɛ tun bɛ si dugu ma kuma du la de parce que n tɛ se kulu ka yɛlɛ in na y' ala anw loger so min kɔnɔ i bɛ bɔ kulu de kan ka jigin ɛ pour que i ka taa ɲɛgɛn la i bɛ taa kɔfɛ de ka i bɛ taa kɔfɛ fo wulu bɛ kɔrɔ' kɔrɔ o kɔni de la n sɛgɛnna a tɛ k'a fɔ ko jeu de ye ne sɛgɛn dɛ mais yɔrɔ yɛrɛ cogoya o de ye n sɛgɛn basa u ye anw bila yɔrɔ min na ka taa denmisɛnninw bila yɔrɔ min na kelen tun tɛ denmisɛnnin bɛ su in tɛ bila mais u taara anw bila sankanso yɔrɔ la kulu yɔrɔ la a bi kɛ di cinéma tourner de don

cofini sin ka gbado la. ne ni muso jɔnya sa ka ban. bɔkari ne mana taa ala ma yɔrɔ wo yɔrɔ la ne tɛ jɔ mɔgɔ bɛ girin de plaisir b'u bolo ka ne faire plaisir donc o ye bonya ye n ma sanu sɔrɔ a la n ma wari sɔrɔ a la nka n ye n dahirimɛ sɔrɔ foyi tɛ gɛlɛya ne ma mali kɔnɔ yan a tɛ ko n ye nafolotigi dɛ nka ala ko tiɲɛ n fana b'a fɔ n bɛn ja basa ne bɛ compté mali maabaw fɛ bi mali ye fɛn caman di ne ma u ye médaille di ne ma ka ta effigie abeille la ne ye officier ye bi bɛɛ tɛ bɛɛ bolo dɛ bolo ni ne bɔra yɔrɔ la bi ko n bɛ taa sɛbɛn ɲini mɔgɔ de bɛ bila ne ka ne ka sɛbɛn ɲini ka na bɔ fɛ sigi e ye dɔ kɛ faso ye dɛ mon pays a été reconnaissant envers moi o bɛ faamaw la o bɛ fantanw na ni ne jɔ halisa dɔw bɛ na kɛmɛ di ne ma ko n ka sansi kun diyanyɛ tɛ wa diyanyɛ de don o tuma ne tɛ se k'a fɔ gɛlɛya baara o baara gɛlɛya b'a la a daminɛ gɛlɛyara parce que mɔgɔw tun m'an faamuya a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ninnu kɔni ma se ka foyi ɲɛ kalan na dɔw b'a kɔnɔ k'an ma don lakɔli la kɛnɛma fanga tun y'anw ta ye ka sokɔnɔ fanga kɛ musow ta ye ee an ma a fila bɛɛ di k'u ma sa numu n ka ji sigira muso tɛ ɲin fɛ mali kɔnɔ yan aa ne ma mɔgɔ ye min bɛ juguman kɛ ne na ne ma ye ne ma ye ni min ye ne ye o bɛ girin ka da n kan e a ka bon a ka dɔgɔ anw b'i ye tele la e de filɛ nin ye musokɔrɔba min mana n ye an filan an musokɔrɔba ɲɔgɔn

jɛ de ka ɲi fɛn bɛɛ la, bɛn de ka ɲi fɛn bɛɛ la, sɛbɛnnikɛla, réalisateur, comédien, ɛ technicien anw si de tɛ taa ɲɔgɔn kɔ, maa si kelen tɛ se ka nin baara in kɛ fɔ anw ka jɛ de, fɔ an ka jɛ de, an ka jɛ, o diyara maa ye an ka jɛ, o ma diya maa ye an ka jɛ, n'i y'a mɛn fana k'i kumakan bɛ mɛn, ɛɛ a caman don koyi, Bubakari filɛ Bubakari Sidibe ale ye maison des cinéastes kɛ cinemabɔlaw ka yɔrɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la bɛɛ b'a la n'an bɛɛ jɛra ka ale fana dɛmɛ k'o kɔrɔta ne hakili la a bɛ ɲɛ i n'a fɔ UNCM fana bɛ ten a bɛɛ ye cinema ko kɛlɛ ye ka barika da minnu y'a dabila ye ka taasibila kɛ minnu taara an bɛɛ ka ŋaniya ye kelen ye ne yɛrɛ filɛ ne ye min initié o ye n di komedi ye a ma kɛ dɔ wɛrɛ kama ne la ne fɛn bɛ sɔrɔ n bɛ se ka fɔ da la n bɛ barika da ala ye nka n ko ne bɛ n kɔ de mara minnu taara fana k'a dɔn k'a fɔ u ye fɛn kɛ jamana kɔnɔ i n'a fɔ lasidan i n'a fɔ zankɛ o n'a ɲɔgɔn i n'a fɔ batoma o n'a ɲɔgɔn minnu taara ka taasibila k'u ye an kana ɲinɛ u kɔ an k'a dɔn k'a fɔ k'olu fana y'u se kɛ jamana ye minnu b'a la minnu dɛsɛlen don n'u bɛ so kɔnɔ sɛbɛnnikɛlaw i n'a fɔ usmani so usmani so bɛ yɔrɔ min na bi a ɲɔgɔn sɛbɛnnikɛla tun ciya nka a bɛ yɔrɔ min na a tɛ se ka sɛbɛnni kɛ k'o da tulo ka usmani so man kɛnɛ a tɛ se ka miiri kɛ olu la tiyatiribɔla caman bɛ yen nɔ maa tɛ hali dɔn tuguni maa t'u taayɔrɔ dɔn a kun ye k'a dɔn hali bi anw bɛ yen an y'an se kɛ faso ye wa hali bi an bɛ kontine k'an se kɛ faso ye n b'a dɔn maison des cinéastes fana ye o sinimaso fana ye o ye k'an bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ɛ sinima bɛ taa tiyatiribɔla kɔ wa sinima tɛ taa komediyɛn kɔ n'i y'i ka senariyo sɛbɛn ɛ n'a ma zuye dun a bɛ fɔ de ko senariyo ye a bɛ to papiye kɔnɔ n'i ko ko jama k'a ye anw de b'a kɛ anw de b'a kɔrɔta tɛkinisiyɛnw de b'a kɔrɔta o tuma an tɛ se ka taa ka dɔ to si tɛ se ka taa ka si to fɛn o fɛn tulo bɛ n na sisan fɛn o fɛn ɲɛ bɛ n na k'e de bɛ nin domɛni kɔnɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma

kana sin k'i pan k'i bila a la ten tɔ ko i la de bɛ mobili kɔnɔ kan'i pan ka bila a la ko du bɛ Bukari bolo a ɲɛɲini n'i y'a ɲɛɲini i b'a ɲɛ sɔrɔ n'an bɛ taa an bɛ se o ka sin ka pan ka bila a la ten u ka ladilikanw mɛn minnu b'u ɲɛma u jugu tɛ o anw minnu fɔra olu ɲɛ u jugu an jugu t'u ye u jugu t'an ye u k'an ɲininka n bɛ tile k'o de fɔ n ka interview bɛɛ la u k'an ɲininka aa grand mama comme comédien bɛɛ bɛ ne wele grand mama aa grand mama ne ma nin yɔrɔ in faamuya dɛ an b'a kɛ cogo di grand mama tan tɔ parce que ka sisi tɛ bɛɛ bolo ka taa INA la tcɔn wa psa su de ta balimasaya kɛra balimasamasa ta su la taara i la u n'a ɲɔgɔn caman bɛɛ ma taa INA la INA fana tɛ mɔgɔ kɛ comédien ye don min b'i la dɛ INA b'o de labɔ INA b'i dɛmɛ k'o don de bɔ dɔn minnu b'a la n' b'a ɲɛdɔn a y' olu ɲininka u ka gɛrɛ an na u ka gɛrɛ kɔrɔbaw na denmisɛnnin fitinin u ka gɛrɛ an na u k'an ɲininka min b'an kɔnɔ an b'o fɔ u ye nka i y'a sɔrɔ denmisɛnnin dɔ bɛ hali plateau kan n'i kuma fɔ bɛ dimi i komi ne ye m ne ka sira t'o la maa caman b'a fɔ n tɛ se ka kuma karisa fɛ u bɛ dimi o tikɛ o i den don i dɔgɔnin don i mɔdenw yɔrɔ don n'u y'a kɛ n'a ma ɲɛ b'a ma ɲɛ n'a nii sigiya i b'a kɛ ten e nin yɔrɔ kɛ tan a ma ɲɛ i b'a kɛ nin cogo la kan'a kɛ ne ta kɛ cogo la nka i jija i ka surunya a la i yɛrɛ ka a bɔ i yɛrɛ la i bɛ se k'o ladilikan di denmisɛnnin ma donc n bɛ min fɔ denmisɛnnin ye u kana kɔrɔtɔ u kana kɔrɔtɔ u k'u dege hali bi ka taa n'u sera plateau kan plateau dege kɛyɔrɔba ye sango sinima na jigin jigin tɛ jeliw kana cogo i ko cogo di kulubali bololanɛgɛ filɛ nin ye ne ko yala mun de don ni ma yan e t'a dɔn ko denmisɛnnin tɛ se nin yɔrɔ la yan wa n nana ni faama ka bololanɛgɛ de ye faama ka bololanɛgɛ sera e bolo cogo di a ye ba don mali la a ye ba don mali soko seko ni dɔnko la a ye ba don mali sinima na théâtre kɔni tɛ o binna a mɛɛnna a ye théâtre lawuli a ye groupe dramatique lawuli a ye théâtre lawuli mali kɔnɔ hali n'a bɛ kɔrɔlenw wele ka na k'a diriger u ka na Créer un autre groupe groupe dramatique tɛ tiyatiri a bɛ jamana dɛmɛ cogo min ala de b'a dɔn fɛn filɛ nin ko in ni tiyatiri tun bɛ dɔn caman bɛ bɔ a la an filɛ sɛgɛn ni ɲani min kɔnɔ tiyatiri tun bɛ caman bɔ a la nka groupe dramatique ci bɔgɔ sinema o bɛ nimakara la anw bɛ taa fespaco la mɔgɔ bɛ kɔrɔtɔ ni ne san bɛ taa fespaco la mɔgɔ bɛ kɔrɔtɔ mali tiyatiri kɔrɔ n'a fɔra ko mali sinema bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ sinemaso kɛmɛ ta ten ten tɛ nka bi o bɔsira an na senegali de kɛmɛ bɛ ka ɲɛ ta dɔ wɛrɛ tɛ warintanya don a ye wari di an ka sinemabɔlaw ma u ka sinema tourner les idées bɛ yen dɛ a bɛ yen fa bden sinemabɔla bɛ yen a kɔrɔbalen fara fitinin kan u bɛ yen a cɛ fara a muso kan a bɛ yen o tuma a ye wari bɔ a fana ye source de revenu dɔ fana de ye a ye source de revenu dɔ de ye Donc vraiment n bɛ min ɲini faamaw fɛ a y'a ɲɛsin sinema ani tiyatiri ma il est temps maintenant n'o tɛ an kɛra bolo kɔfɛ tɛ mɔgɔ ye a ye anw miiri kununko tile la anw ma da jara ye anw ɲɛ la segu anw ma ngolo jara ye anw ɲɛ la anw ma banbugu nci jara ye an ɲɛ la mais jɔnni kɛlen don k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnafin bɔ anw na o de ye maison des cinéastes mɔgɔw ye ni hakilina ɲuman taasira ye ni maaya sinsinnan ɲuman ye ni adamadenya dilancogo ɲuman ani fɛɛrɛ ni hakilina ɲuman na maison des cinéastes mɔgɔw de nana ka denmisɛnw kunnafoniya ko ni maa filila i bɛ ye nka n'i tununa i ye man di olu de nana ka na kɔrɔlenw jira an na ka bɔnna hadamadenya taabolo ɲuman sinsinbere ɲuman jira anw na ɛ munna anw tɛ wuli ka tugu olu kɔ Maison des cinéastes mɔgɔw u taabolo ye fɛn jumɛn ye ka hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ k'a waleya ka nɔbɔ a la o tuma a ye na an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ ka nɔbɔ a la k'an ka seko n'an ka dɔnko waleya u kunkɔrɔta walasa maliba bɛ taa ɲɛ